salamu aleykum warahmatullahi wabarakatu ala m'an bɛnna sababa ma ala la yafa an ma alu balimakɛ alhaji ibrahim kaba le an ye an denmuso deli la kuma kan ten n wele mɛn kɛni dɔgɔtɔrɔso la n'a ko ko bɛɛ bɔ kɛnɛ ma a ko ustazi ko han a ko n man kɛndɛ n ko n ko ɲɛ b'o la a ko n tɛ se ka n sen ta k'a bila ɲɔgɔn kan n tɛ se k'a ta k'a bɔ ɲɔgɔn kan n ko ala bɛna nɔgɔya a k'a kun firifiri n k'i bɛna kɛnɛya a k'a kun firifiri a ko ustazi ko a ko n bɛna sa n k'i bɛna sa ko hɔn n k'i dalu kɛra mun di a ko n ye kanbelenden dɔ ye a nana i lɔ n kunna a sen tɛ duguma a kunkolo tɛ sanfɛ a ko n ma k'i bɛna sa komi ko taama ye ko a tɛna diya i la k'i jija k'i kana sa ko n'i taara ko voyage mɛnɛ ko a tɛna diya i la k'a ko ko n ka mun ne kɛ ko a fɔr'i ɲɛna k'a f'i ɲɛna k'i lali kɔnɔgbɛya kan k'i y'a to yen k'i ma to yen k'a fɔr'i ɲɛna k'i y'a kɛ k'i ma sɔn k'a kɛ ko tuma na n'i bɛ to yan ye to yan n'i kɔni taara ko taa in tɛna diya i la k'o kɛ ko n k'a ma ko sabari ko n bɛna tota to yen n bɛna kɛta kɛ ko ko k'o tɛ ne ma k'o tɛ ne ma mɛ ma k'o le ka ɲi f'i ɲɛna ni n y'a fɛ kɔni ka min f'i ɲɛna n'i bɛ to yan ye to yan n k'a ma n ko sabari a ko fɔ dɔrɔn a kasi la n k'a ma n ko sabari n ko sumaya ba bonya mɔgɔ kan kojugu n k'i bɛ sugo kirikaralu kɛ n ko sumaya le kɔrɔ i fari kɔrɔ a ko ten ko sumaya tɛ mɔgɔ min na la tubabu la a ko sumaya tɛ n kan a ko n ka mɛn fana ko n tun tɛ sunɔgɔ a ko n ka mɛn ye sunɔgɔ dɔ ko n n'o fana f'i ɲɛna a ko n b'a fɔ n terilu ɲɛna k'olu na foto la n ɲɛ b'o min kɔnɔ ko n b'a fɔ olu ɲɛna k'olu na foto bɛɛ laji ko n k'ale ɲɛna ko mɛsi mɛn ye n kunna k'ale y'a bɔ n kunna k'ale b'o bɔ n kunna n foto min dɛnni bɛ k'ale y'a bɛɛ laji k'a bɔ yen ko ni n kan la ko tɛ ko n bɛ foto nin ye ni ma nin foto ye ko n b'alu ye n b'a yela ye ko cogoya min na k'a man ɲi a ko sa ko n ka mɛn ye subo dɔ ko n d'o f'i ɲɛna ko n k'a ye ko n bara sa k'i ni n kɔrɔkɛ fila pe le ka n su don ko n k'o ye subo le rɔ ko n m'o ye gbɛ rɔ ko mɛ ko dɔɔmɛni ko n kan yele gbɛrɔ ni ti nara ti ka n'i lɔ ɲakɔrɔ k'a fɔ ɲɛna ko k'a sɔrɔ mɔgɔ fila b'o na ko n k'olu ma ko kanbere mɛn donna se ka kuma n fɛ k'olu k'a ye k'olu ko k'olu m'a ye ko mɛ ko n k'a jaabi wa n ma jaabi ko mɛ k'olu pansera ko n ye sugo la de k'olu kan k'i kumakan mɛn k'i ko ko n ka mun de kɛ k'olu kan k'o mɛn mɛ nin tɛ k'a fɔ u bɛ min fɔ la k'an m'o mɛn a k'a ma kuma a ma fɛn fɔ olu ɲɛna o kɔ ba munna alu kana b'a fɔ fɔ ko ɲɛ wɛrɛ fana don k'o de kosɔn ko n na fɔla ko bɛɛ bɔ a ko sa ko n ye min fɔ i ɲɛna sa o n ka kan ka mun de kɛ ko n k'a lɔn ko n bɛna sa ko n kan ka mun de kɛ k'o fɔ n ɲɛna joona n kan ten k'i bɛna kɛnɛya paseke i kana fɔ sayabaatɔ ma k'i bɛna sa k'i tɛ bɔ a rɔ kɔ i kɔni n'i sikara ma i b'a fɔ k'a ye la ilaha ilala fɔ i b'a k'a fan na a ye sarankanali kɛ silamɛ bɛɛ kan ka sarankanali kɛ i kɛndɛ wo i sayabaatɔ wo tubabu y'a fɔl'o le ma ko tɛsitama o dalitali sɛbɛn an fana ka kan k'o sarankanalilu kɛ sɔn k'o baro kɛ i lanan tɛ mun ye ni ala k'i sɔn muso bɛrɛ la i ye to k'o baro fana kɛ a na i balima bɛrɛ fana y'o fana kɛ a na paseke fo k'a fɔ i balima bɛrɛ i teri bɛrɛ fana i y'o fana baro de kɛ k'i kɔnɔdɔw fɔ an kan ne se a nana bara i ma bara i dɔ i la ko kɛlɛba tɛ k'i kɔfɛ ala m'an bɛnna saba ma n ka kan k'a lali mɛn na o rɔ n k'o fɔ yan na ba n b'a fɔ ko sa k'i bɛna kɛnɛ i bɛna nɔgɔya a b'a fɔ k'o sasu k'o to yen n kan ka mɛn kɛ o fɔ n ɲɛna ladili min tun bɛ n fɛ olu ka jan k'olu fɔ yan na n banna su bara janfa dɔɔni n ko n y'a fɛ ka bɔ n ko n bɛna taa n ko sini n ko ni n bɔra baarakɛyɔrɔ la n ko n bɛna na sɔgɔmada la n bɔra n taara baarakɛyɔrɔ la wula fɛ na n ka vokali ye kɔ n'o ye min kɛla ka telefɔni ta ko n ye dɔgɔtɔrɔso wele n ka dɔgɔtɔrɔso wele nimoro tɛ pase la nimoro tɛ pase min kɛla n tɛmɛna dirɛtɛma ka taa a ye lozira yɔrɔ min na n taara yen n taara sɔrɔ jama ka siya mɔlu kasila an ko denmuso bɛra sa an taara su o ka su bila moriku la dirɛtɛma mɛtɛna an bɛra porogaramu labɛn n ko jumalon an bɛ taa n'a ye misiri la an bɛ anɔnsi ne ni kɔrɔkɛma an tɛmɛna ka taa moriku la n ka muso dɔlu ɲini bawo ekipu tɛrɛ n bolo ye n tun bɛ musolu derila su kan ka ko cogo min na n bɛ musolu derila o la ne yɛrɛ tun bɛ waati min na n tun bɛ cɛlu su ko la b'a duli olu baara le su ko de olu bɛ sara ɔ mɛ ne tun bɛ silamɛdenw su ko afirikɛn denw n tun b'olu su ko afirikɛn den silamɛw n tun b'olu su ko n tɛ dɔrɔmɛ kelen mina a la donc n fana ka muso gurupu dɔ labɛn ten olu fana tun bɛ musolu fana su ko a tun tɛ wari mina a la n ka na ikipu olu wele o nana ka na denmuso su ko k'a kasanke maintenant ne ni kɔrɔkɛ ma le ye eh, eh, mɔriku kɔnɔ ni parce que la mɔriku fanba bɛɛ bɛ sous-sol le du jukɔrɔ n ko bɔn eh, dizɛri bɛ ne ka se an ye embouteillage ko kosɔn an ye wa denmuso su di eh, fɛnkɛ la misiri la an mɔn tere o fana bɛna terikɛ fila fara ɲɔgɔn kan ka na an ko sisan an bɛna wele ambulance wele a bɛna mɔri mɔbili ta mɛn su ta la k'a di dɔ k'an maɲininka an ne n'a kɔrɔkɛ fila ko an tɛ bɛn kelen ma fɔlɔ ja wunuwunukan ye a la yɔrɔ dɔ wunuwunukan ye baarakɛyɔrɔ dɔ ne t'o kalama a ma la nana kɔrɔkɛ fana tɛrɛ o kalama ba kɔrɔkɛ tun tɛ New York so kɔnɔ o tun bɛ taabolo la donc sisan o ko la k'an tɛ ɲininkali kɛ fɔlɔ e ne ko n ko mun ɲininkali de ko sali ko ma ko ba ko sazi alu yɛrɛ le imamu de su su bɛ taa misiri la ye sɔn o tuma na ɲininkali le kɛla n'a sanni n'a bɛ seli n'a ma n'a tɛ seli la k'an yɛrɛ k'o fɔ ka ban ni mɔ mɛn tɛ seli la k'an tɛ seli la kan ko amerikɛn silama donna ko la jani bɛɛ fana k'a lɔn amerikɛn silama bɛ sunamu a bɛ ko le ko ka baara kɛ kurana n'adisa la olu tɛ mɔlu bɔyɔrɔ filɛ la olu tɛ laada filɛ la olu ko le afirikɛnw ma alu silama alu ye afirikɛn an ye amerikɛn ni silamɛya tɛ an tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan donc silamɛya k'an ɲɔgɔn bɛn silamɛya mɛn ma an ye baara kɛ silamɛya origine la a sɛbɛnna cogo min na ala a n'a la kira k'a fɔ cogo min na mɛ n'alu ye farafinna laada kɛ la ladu laada an tɛ bɔ ladu la alu wa ladu laada kow kɛ n'ala sɔnna komi an ye siti kan an bɛna wo baro caman k'alu ɲɛna an na denkundi ni an na saraka bɔ dolu ye amerikɛn imami k'an mayɛlɛ cogo min na amerikɛn imami k'an mayɛlɛ cogo min na n bɛn'o baro dolu fana fɔ alu ɲɛna siɲɛ wɛrɛ n'ala ko tala diyara ma siti ɲin ala ma sabatira an bolo ala m'an kandara o tuma na kuma lasurunya bolo ma don ɛɛ an ko ko ka ɲininkali kɛ a fɔ dɔrɔn ko ka ɲininkali kɛ saliko ma ne dusu k'a fɔ ko ba kan mɛ ne ni denmuso tɛ wora jigin ne kɔnɔ an ko ko ka a la mɔlu wele a siɲɔlu wele a ni mɛn bon kelen kɔnɔ an k'o ɲininka o muso de muso fila hali siɲɔ muso a tun bɛ seli wa olu fila k'i makun a tun bɛ seli dɔw ko ko aa ne tun bɛ ani ne tun ne tun bɛ ne bɛ baara kɛ sufɛ a bɛ baara kɛ tile fɛ o tuma na tile fɛ ne bɛ tile yen sufɛ ale bɛ si yen donc an na waati tɛ ɲɔgɔn bɛn na donc n m'a lɔn n'a bɛ seli la n'a tɛ seli la o man kan ka fɔ mɔɔ ma Ba kɛra cogo to off lon nu bɛ repos lon nu bɛ weekend nu bɛ mɔgɔ si tɛ baara la maa di ɲɔgɔn ye o kɔrɔ surtout ni mɔgɔ min ka san saba kɛ bon kelen kɔnɔ o ye kan su o fɔ sika bara na ka ban komi kama sɔrɔ a ni minnu sila bon kelen na an ka baarakɛ maa lu fana maɲininka kan a telen kɛla a telenna minnu fɛ baara yɔrɔ olu fana ko ko aa k'i b'a sɔrɔ k'a ye wala angoro le kɛla lu ma mɛ an kɔni fɛ yan k'an m'a ye seli la mɛ an t'a fɔ k'a tɛ seli la dɛ mɛ an m'a ye o kɛ seereya ma sɔrɔ o kɔ ne yɛrɛ yɛrɛ la k'an to denmuso kunna ɲɛji fila jira a ye kuma a ka kumakan minnu fɔ na k'olu jira minɛn kɔnɔ an mana ka kila lawasa misiri la ka pila in mana kɛ n ko an bara ɲɔgɔn ye n ko mɛ n ko farafinnakalu ko ko an ye su lawa afiriki o tuma na ko an ye yafa bɛɛ yafa ma su tɛna donna New York ko n ko su bɛna taa afiriki donc an na ko masigi la ten ne o kɔfɛ sa an ka mun ne fɛnkɛ kɔ ale ni ne fila le lannen su kan ka cimetière magbɛn sisan an se yen ba eh, alihamudulila i b'a su i bɛna su donna i la su don ɲa i d'a don ten masini ne sisan ka furi kɛ su kan donc ale ni ne fila ka su laji a ye siran na a ɲɛ mɔgɔ dɔlu bɛ hali balima b'a kɛ i ni mɔɔ mɛn fɛn bɛɛ kɛla n'a sara i di siran a ɲɛ ale ma deli su la a y'a ta a bolo yɛrɛ yɛrɛ la ne ko bon ile ye sanfɛ yɔrɔ ta ne ye duguma yɔrɔ ta paseke musolamɔgɔ le a bɛnnen bɛ a balima de kan ka sanfɛ yɔrɔ ta fo ka na se a tɛma yɔrɔ ma mɔgɔ wɛrɛ don sa n'o tɛ mɔgɔ wɛrɛ man kan ka toucher fo ni dɛsɛ nara n'ala sɔnna an bɛna olu fana ka sujet wɛrɛ fana ta baabu dɔ fana di ala m'an bɛnna sababu ma donc kuma lasurunya bolo ma yɔrɔ ale ni ne fila le ko t'a lajila kaburu kɔnɔ na ale yɛrɛ yɛrɛ la ale ma deli ka sen bila kaburu kɔnɔ fɔlɔ a yɛrɛ yɛrɛ la ka kunkolo yɔrɔ to ale bolo an y'a lajila ka da a sutara ale la a kana kun kana ji a kan kan kana fɔ wurun ne kun ka kɛ na ko ko yafa ko n bɛra silan ne kojuguya ko n bolo bɛra yɛrɛ yɛrɛ kojuguya a ma deli k'a ɲɔgɔn kɛ fɔlɔ a don a lori kɛ a y'an fila pe de bolo hali n'a sɔrɔ a taara an ni la ne yɛrɛ k'a dɔn k'a kan ka di da i ka ye an ka bila kaburu kɔnɔ bolo ma ɛɛ masinintigi ko k'an y'an mabɔ o ka furu lase a ma k'an dɔnnen to sa a k'a fɔ min kɛ k'a fɔ n subura ɔhɔn ɲintɔ de i ni n kɔrɔkɛ fila pe le ka n su don n nana o ye

minnu si na ameriki ala y'a fɔla ten ko jamanaba i b'a fɔ k'i da lali cogo la a y'a f'i ma ko mɔ man ne la visa wari bɔ ka na na k'an bɛɛ ka ɲɔgɔn bɛn yan dɛ avion ne kɛnɛn sababu k'an bɛɛ ka ɲɔgɔn bɛn yan donc an ye sabari n'an bɛra ɲɔgɔn bɛn ye an y'a lɔn waati bɛɛ lajɛlen na k'an ni ɲɔgɔn bɛn kiyama fana o tuma na don bɛɛ tɛ furu ɲɔgɔn ma min o le kiyama di ala m'an kisira dunya jankata dunya dɔgɔya fitinin ma ani kiyama lebu ala m'an kisira o ma donc n y'a fɛ ka walanda fitinin mɛn di an na aventure ma o le ten an ye dunya mɛn kɔ an tɛna dunya sɔrɔ na kiyama min fana ko o tɛna manquer la dɔ an y'a kɔ dɔw fana y'an kɔ n'an m'an yɛrɛ kɔlɔsi joona joona a bɛna kɛ sababu di ka fɛn dɔ las'an ma an tun tɛ fɛn min fɛ o b'an sɔrɔ an ye mɛn ɲinin na an t'o sɔrɔ o le ye dunya di mɔgɔ si tɛ dunya sɔrɔ na mɔgɔ si tɛ dunya sɔrɔ i ma mɔgɔ si kan mɛn fɔlɔ ko n bɛra dunya sɔrɔ i bɛ taa roi ye roi y'a diya président y'a diya nanfolotigi y'a diya han a n'a ladiyaw bɛɛ lajɛlen na a bara kɔrɔ a bara se san bi a bara se san bi seegin ni san bi kɔnɔntɔn ma mais k'a fɔ i y'o kan mɛn ten ko ala la ne bɛra wasa dunya la hali ala b'a ne fɔ a kɔ ko mɔnɛ tɛ n'o kɔ a t'o fɔ fiyewu jankaro dɔ fana b'a sɔrɔ a kɔrɔlen o fana o traitement kan ka kɛ cogo cogo la han o hami y'a la cogo min na o traitement cogo min na cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba yɛrɛ la traitement fanga ka bon fo ka dɔgɔtɔrɔ spécial ɲini mun ne fɛn kosɔn ko a t'a fɛ ka duɲɛ in to yen k'a sɔrɔ duɲɛ yɛrɛ b'i ban ale dɔ ka ban k'a t'a fɛ ka duɲɛ in to yen tellement duɲɛ in duman a ɲɛ a ma wasa duɲɛ la n balima silamalu o kɔrɔ tɛ ko traitéli haramuyani mais k'a yira an na le ko mɔgɔ si tɛ wasala duɲɛ rɔ duɲɛ dɔ fana a t'i fɛ fana a b'a k'i ban i dɔ a di jankaro ju las'i ma a d'i kɔrɔ k'i ɲa k'i ɲa k'i comment on appelle i dafuru jumɛn de bɛ o bɛɛ de fɛn kɛ i se mɛ ne tɛrɛ ye ko ko tɛrɛ la i da tɛ ye bɔra bɔlɔ ɲɔgɔn dɔ a di ko bɛɛ la i kan balima silamalu ala m'an bɛnna safa ma ala m'an bɛɛ kandara n b'a lalili fitinin min tun bɛ bi k'o fɔ n balimalu ye o le in di an bɛ dan yɔrɔ dɔn an y'an na tɔnden bɛɛ fo la an y'an na siti den bɛɛ fo la n balima silama yɔrɔ o yɔrɔ n ye bɛɛ ladɛnɛn fo la kɛndɛya ka di ne n'alu bɛɛ ladɛnɛn ma ala m'o kɛra ala m'an suturada ala m'an kɔda bɛnna ala an ɲɛda bɛn ala laban ko ɲuman d'an ma alu balimakɛ alhaji ibrahim kaba imam alhaji ibrahim kaba eh, an sinnen bɛ cote d'ivoire abidjan ani buwake ala saw bɛɛ ta bonya b'a dɔ ala la yaf'an bɛɛ lajɛlen ma ala an dun lahara nɔgɔya ya rabi sali rasuli subhanaka rabil izzati amma yasifun wasalatu wasalamun ala mursali